Praise the Lord. Ana m ekene onye ọbụla ọzọ. Afa m ka bụkwa nwada Nkiru Ugochukwu. Anyị bịakwa ka anyị zie ụmụnne anyị ihe Chineke gwara anyị maka ndị Igbo maka ana Biafra. Ihe a Chineke kwuru wee bụrụ na Chineke achọrọkwa na nke wee bata n'obodo a ọzọ na ala Igbo niile chineke sị na ụmụ igbo bụ nke ya chineke sị na ọ chọgo itake over igbo land chineke wee sị anyị jee afịa niile dị n'ala igbo ka anyị jee gwa ụmụ mmadụ ihe nya bụ chukwu na-ekwu anyị ma na ndị igbo bụ ndị na-azụ afịa every 4 4 days ndị igbo bụ ndị na-azụ eke orie afọ nkwọ chineke wee zije anyị n'obodo dị iche iche based on na afịa fa na-azụ ka anyị jee gwa fa ife ọ na-ekwu na ya bụ chineke abịago iwere ana igbo ofu ife chineke gwara anyị gwa fa bụ na ana igbo bụ nke ya na ya na alụsị ama nke ana igbo na ya na alụsị ama nọ n'ala igbo ọ wụ oge anyị na-eje ije a ka anyị chọpụtara na ana igbo niile maọbụ afịa niile nọ n'ala igbo na alụsị ka e ji wee hibe ya afịa ọbụla anyị jere anyị na-afụ alụsị dị n'afịa ahụ anyị na-agwakwa ndị mmadụ ihe chineke na-ekwu na ọ bịago ibuso alụsị agha na chukwu sị na ya na alụsị ama nke oke n'ala igbo and ife ọbụla wickedness alụ niile ndị igbo na-eme dịka ịta amụnsu otu niile occultism niile ogboma niile chineke sị na ha na ya na-azọ ala igbo chukwu wee bịa inye ha last warning onye marụ nke ọ na-eme ya si enye aka chineke abịago iwere ana igbo ọ sị ya bụrụ ya ife arụ na ya na ife o kere eke ama nri otito ya chineke wee na-achọ nke ya oge anyị na-ejegharị efe dị iche iche anyị na-agwa ndị mmadụ ihe chukwu na-ekwu onye ọbụla marụ nke ọ na-eme ya wenye aka ya n'ime ya ihe ọzọ gwụkwa chukwu iwu ọ wụ na ndị igbo bụ ndị na-akata ụka mana o mezie ndị igbo na-arụ otu na-azọ ụka dị iche iche abụ m onye chọọchị abụ m katọlik abụ m anglikan chineke sịkwa anyị jee gwa fa na ife e ji ama nwa chukwu bụ omume na omume a ka ọ ka na-achọ na nzukọ ya na chọọchị enwerọ ike ịkpọje mmadụ enigwe na ọ relationship mmadụ na chineke nwere wụ ife ya akpọje ya enigwe so afịa niile a ka anyị na-eje na-agwasị ndị mmadụ ihe chineke na-ekwu maka chukwu abịago iwere ala igbo n'ozuzu oke chineke sị na ife ọ bịara ime bụ ka o renew ọgbụgba ndụ e tinyere anyị n'ime ya through abraham our forefather dịka ụnụ ma na anyị si na agbụrụ gad wee pụta ọ bịara irenew the covenant otu ahụ because ihe o ji dị otu a na ndị igbo nọ na agenda chineke for the last days otu ahụ o si masị chineke na ọ ya-eje na asian country chọrọ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ọ mụụrụ anyị nzọpụta according to his plan otu a ka o si masịkwa chukwu nọọ ndị europe ndị ọcha ya-ebutela anyị ozi ọma ọkwa otu a ka ndị igbo si ba na agenda chukwu for the last days chineke wee na-achọ nke ya wee na-achọ ụmụ igbo ka o renew ọgbụgba ndụ nọọ n'anị igbo ka ọ ga-agbakwasị ụkwụ wee buo ozi ọma ikpeazụ buchigharịa mba ụwa niile nọọ ndị igbo ga-ahụ ire n'ụwa nọọ ndị igbo ga-edozi enu ụwa before jizọs abịa anyị jere afịa gwa ndị igbo niile ife chukwu na-ekwu anyị jekwara afịa dị iche iche afịa nnukwu afịa dịka arịarịa aba main market ndị nnukwu afịa anyị machakwa na ọ na-azụ daily all the market ndị nọ n'ana igbo gwachakwa ha ife chineke na-ekwu wee kwuchaa ihe ndị a wee naba anyị wee che na o biena anyị nọkwa chineke wee sịkwa anyị na oge eluo na anyị ejekwa Lagos wee gwa ụmụnne anyị na time elugo mgbe onye ọbụla bụ onye Igbo nọ na Lagos ga-eme reestablishment nata anị Igbo bịa establish onwe ya na onye ọbụla bụ onye nọ na Lagos ga-anata anị Igbo bịa establish onwe ya na anị Igbo ya ka Chineke sị anyị bịa gwa onye ọbụna bụ onye Igbo nọ na Lagos anyị ejekwaa n'afịa dị iche iche ọ dịkwọrọ anyị easy mana anyị kwadokwa jebe njem ahụ anyị wee ruo bido anyị cover afịa a na-akpọ trade fair market o takela anyị 3 days ịcover ya mana o nwere ife melu na the last day na afịa ahụ because afịa nwere so many gates e si abịa anyị ma abia gate anyị ma balogun gate and the rest of them the last day ka anyị baa n'afịa the security jụ na anyị ama mba mgbe ha nụrụ ụdị message anyị na-ezi ha sị na anyị chọrọ ka anyị tinye fa na nsogbu kedu ka anyị esi je gwa ndị igbo ha naa ana igbo jee mee establish anyị wee sị ha na ọ chukwu zitekwara anyị na anyị tinyekwara ndụ anyị wee bịa ije a. ha wee jụ mesizie at the end ha sị anyị jebe ka ha ghara ịbụ na ha stọpụrụ ihe chukwu na-eme oge ahụ anyị bịa zidesie ozi ya na-ana ha wee kpọọ anyị one of the security wee kpọọ anyị wee sị na o nwere nsogbu ha nwere kịta o wee sị na nsogbu ahụ bụ na o nwere onye igbo na-alụ 20 plazas na that eh, trade fair market e wee sị na Tinubu ziri ozi sị kwụsị the man ọrụ na ndị Igbo nwere oke the man wee sị na ife anyị na-ekwukwa bụkwanụ eziokwu na ife a ka a gwara ha e wee sị na ndị isi kịta na ndị isi anọrọ na ndị isi jewela Abuja ije fụ Tinubu ha wee sị anyị mgbe a ka anyị lekwa afụkwa na-ele akụkọ ife ndị Igbo ha wee sị anyị na ọkwado ife anyị na-ekwu bụkwanụ eziokwu so otu a ka anyị si kọvakwa article market anyị kọvakwa afịa a na-akpọ under bridge anyị kọva alaba international market o take like three days ịkọva alaba anyị kọva computer village ikeja anyị gakwa ladipo market o take like some days ịkọva ladipo market then anyị gara Oshodi market ihe ndị a bụ ihe anyị kọvacha na Lagos ndị Igbo wee bụrụ na ndị Igbo jiziri obodo a wee na-eme establish na anụkwala ihe o ji dị otu a bụ na ndị Igbo si na onye ụkpana okpoko gburu bụ ntị chiri ya na onye ma ife na-eji efifie wee chọba ewu ojii mana onye ọbụla chere ka ọ fụ ife a chineke chọrọ ime nwere ike ọ ma-adị ndụ kọọ ya dịka anyị na-agwa ha dịka chineke si kwu chukwu si na time na-elu time na-enyela ndị igbo ịna je mee establish ruo ọ bụrụ na fa anarọ time ahụ mee expire na ụfọdụ ya-ana gbara aka na ị bụrụ ọgaranya ị bụrụ ogbenye mgbe oge set na ọ bụrụ na ị bụ onye ji nwa na ị ga-agba aka nwa wee naa mgbe oge set na ọ ka mma na anyị bụ ndị igbo ji efifie wee chọba ewu ojii ife a ka anyị mee gwachacha ndị igbo ihe niile chineke na-ekwu anyị wee nabakwa anyị chekwa na o bie na chineke wee sịkwa anyị kwado na anyị ga-eje abuja ka anyị je gwa ndị igbo na abuja na ha hapụkwa obodo a bụ abuja na time ha emego expire ha naba ana igbo ka ha jee mee establish anyị wee kwadokwa njem a wee jewe wee lukwa wee fụ ndị igbo nọ na abuja wee bụ na ndị igbo wee tụọ ikolu na abuja ebe a na-agba mbọ ndị igbo wee na-alụ a lot of things na abuja anyị wee bidokwa with market a na-akpọ kuje market a na-akpọ ya forest market ihe e ji kpọọ ya forest bụ na afịa ahụ ọ bụrụ nọ na Abuja ị ga-ama na ihe a na-ekwu bụ eziokwu afịa ahụ ada enwe most of them ada enwe shop na na na-ebu market bịa ị zụchakwa ị naa so oge anyị jelu Kuje market so anyị anọsịa Kuje market anyị jekwara another one a na-akpọ Kuje main market anyị gakwa wuse main market anyị gaa gosa market anyị gara maraba market ihe niile bụ afịa ndị nọ na abuja anyị gara utako market anyị gara garki main market anyị gakwara nyanya market anyị gakwa apo mechanic village then o nwere encounter anyị nwere na apo mechanic village ị bata ebe ọ bụla ebe a na-ele spare parts ị tụọ aja ụmụ nwoke ekolu ha wee na-agwa anyị ofu n'ime ha wee na-agwa anyị n'eziokwu na ife anyị na-ekwukwanụ bụ eziokwu na ebe a ha nọ na ha ji ofu ọkpa wee nọrọ bụ ndị Igbo na a chụpụgo fa the main permanent site fa nọ wee chụta fa n'ebe a ha nọ kịta na ife a na-eme ha n'obodo a na ọ dịrọ mma na ọ bụrụ na Chineke chetago fa na ọkwa ife dị mma e wee gwa fa na Chukwu echetago ha anyị jekwara obodo a na-akpọ Suleja main market wee na-agwa ndị Igbo na Chukwu chọrọ ka fa naa je mee establish n'ala Igbo ihe a bụ aka ọbara ka anyị jekwụọ maka chineke si na ndị igbo bụ ụmụ eze na ọbara ụmụ eze adịrọ mma ka a kwafuo ya na mba onye chukwu si anyị bịa gwa fa ka ha wuo n'oge chọwa nya bụ ewu ojii ife fa na-ajụzi anyị bụ n'obodo ụfọdụ si na be fa adịrọ mma n'obodo fa adịrọ mma dịka m kwuru ụfọdụ na-ekwu a lot of things na be fa adịrọ mma n'obodo fa adịrọ mma anyị wee sị fa na ọ bụrọ iwu na chineke si gị naba be nna gị na ọ ya ka ị ga-eji jekwu chineke ma ọgbụgba ndụ ka eje renew covenant etinyere anyị n'ime ka anyị wee mara obodo anyị ga-anọ n'ihe chineke chọrọ ka onye igbo gbadata na igbo ọ bụrọ iwu bụ nọọ na be nna gị ka ị na-ana ihe eji bụ ọgbụgba ndụ akwụkwọ a bụ ihe anyị kere mgbe anyị na-eje program a akwụkwọ anyị kere ya onye ọbụla nọ Abuja na Lagos ya afụ akwụkwọ a ọ dị ụzọ naabọ o nwee nke edelu nke ndị Igbo ihe edere na urgency urgency urgency warning and announcement of covenant message to the Igbos around the globe. The only solution to their bondage and freedom. Why Igbos must enter into covenant with God. Igbo land a nation chosen by God. Anyị kele akwụkwọ mgbe anyị na-agagharị akwụkwọ a gara viral. mana chineke bụ sị na ọ bụrọ sọ ndị igbo ka ọ ga-azọpụta kama na ọ ndị igbo ka ọ zọpụta ndị igbo yuzo ndị igbo zọpụta mba ụwa niile o nwekwara akwụkwọ ọzọ anyị na-enye onye abụrọ onye igbo maka ife ọ na-ekwu okwu ya maka ịba na ọgbụgba ndụ kedu ife edere n'akwụkwọ a ife edere n'akwụkwọ a ka m chọrọ ka m kọọrọ gị briefly kama ị ka ya enweta ya fully dịka anyị na-akọntinu ife edere n'akwụkwọ a bụ ịkọrọ anyị origin anyị briefly ya na ọgbụgba ndụ a kedu ife bụ ọgbụgba ndụ a ọgbụgba ndụ a bụ na ị ga-ewepụtara chineke time na be gị ekwuro m na chọọchị na be gị a convenient time and it must be at a particular time every day gị na chukwu ya eji na-anọ at least one hour every day time a bụ time ọgbụgba ndụ ịnachigha back to covenant etinye gị n'ime ya personally chukwu chọrọ ka onye ọbụla mara ya personally maka i bido ọgbụgba ndụ a ebe a ka chukwu ya ekpughelu gị ife gbasara gị n'obodo ị ga-eje establish ebe a time ahụ abụrọ time eji ayọ chukwu mkpa ọ time eji abuild relationship ịchụdo ka gị na chineke dị na mma ife dị n'akwụkwọ a briefly ị ka ya enweta ya as you follow us sị ka anyị je gwa ndị igbo na iwe ewebego chukwu ekpere anyị bụ ka time nọ ihe eji nọrọ obodo agha n'ime expire maka very soon ekwe ya akụ mana a ya ama ndị ya agba nya bụ egwu ụfọdụ ga-ana ana igbo gbara aka ife mere before ụdị ọgụ a nụrụ n'ugwu awụsa before ụfọdụ nọ n'ugwu awụsa nwechara ụlọ nwee lot of things chineke sịkwa anyị je gwa ndị ugwu awụsa oge ahụ anyị ji na-egwu ụmụazị ha wuru n'oge relocate ya ụfọdụ na-asị kedu ife ọ na-akọ m nata ala igbo egbuo m m nata ka eke ebe ihe mme na-eme mana ụfọdụ gba aka naa ụfọdụ nwụrụ anwụ n'ala igbo ụfọdụ lose property fa otu a ka o jekwa ime ọ ka mma na i luzulu property gị na Lagos karịa na i luzulu ndụ gị ụfọdụ ga-agba aka nwa mgbe ọ ga-eseti ọ nya ka Chineke ji sị anyị onye ọbụla wuru n'oge chụba nya bụ ewu ojii aka ọbara ka ị fụla anyị na-akwọ ọ bụ eziokwu na anyị gaburu offline na-eme ya na-eji ije ụkwụ mana nya ka anyị ji batazi online kịta ka onye ọbụla bụ onye Igbo fụ ife a ma nụ ihe a Chukwu na-ekwu biko ka ba arụ tụsara ụmụnne gị ozi a ma ndị nọ abroad ka ha mara ihe chineke na-ekwu ka onye chineke chọrọ ndị nke ya chineke na-achọ nke ya ndị o ji anya red na-achọ nke ya ka anyị nakwute chineke anyị na ọ nya bụ onye inye aka anyị sọ nya ga-azọpụta anyị n'ọnọdụ a sọ chineke ga-enye anyị obodo a bụ biafra a na-ekwu okwu ya dịka anyị kọwagoro unu in our other bulletins na biafra bụ the mind of god ka chineke meere anyị ebere dịka anyị na-aghọta ihe a mmụọ nsọ na-ekwu n'oge a n'aha jisọs amen